ụmụ igbo ibe m ana m ekene unu unu larụkwara ọfụma ejikwa m n'aka na onye ọbụla tetara ọfụma ọzọ emekwakwa o nwere nwoke be anyị bụ youth corper wee sị na buhari winie election na ya ga-echenji bụrụ muslim na ya ga-agbanwe bụrụ muslim ị makwa na ọ nya ka anyị che na egwu ma njakịrị ka nwoke a na-ama buhari wee wee winie nwoke a wee chenji wee sị na ife nwa bụ na ya ya bụ muslim mana ife mụnwa na-ekwu n'ime okwu a abụrọkwa na asịkwa m onye ti na ọ ga-agbanwe ya agbanwela mana nke ijizi maka mmadụ were agbanwe ka aka m aghọtasịrọ mana mgbe m nụrụ ya bụ akụkọ o wutere m rinne wee sị ka m je mee ife ndị oyibo na-akpọ research wee jee wee gụdaluo nya bụ akụkọ ana wee fụ na eziokwu dị na ya bụ okwu ya bụ akụkọ wee bụrụ akụkọ na-eme ifele wee bụrụ akụkọ na-asọ oyi akụkọ bụ na mmadụ ji maka ifi mmadụ ibe ya wee gbanwee mụnwa na ndị otu m bụ ndị na-ekpelu christianity achọrọ m ka m wọgbuo mmadụ ka mmadụ bata n'ife m na-ekpe na ya achọrọ m ka onye anwa fụ ya na omume m ka onye anwa fụ ya na ije ụkwụ m ka onye anwa fụ ya n'anya m nelụ ka onye anwa wee sị m ewo nne kedu ife ị na-ekpe ife a achọrọ m ka m soli etu a ka etu mgbanwe si adị na mma mana mgbe mụnwa jeelụ jee na-awọgbu ndị mmadụ n'ifi ego maọbụ n'ifi akụnụba ọ jọgbukwala onwe ya o gosiri na ya bụ ife m na-efe na ndị na-efe ya bụ ife m na-efe bụ ndị na-efe maka ifi ego na nya bụ akụnụba ya bụ akụkọ wee jọgbuo onwe ya mana ndụmọdụ m na-enyekwa ndị Igbo ka anyị yalụkwa inwe ife dịka Chukwuma Austin Dike ọzọ onye Mbaitolu wee butere anyị pọtị n'iru wee were ule wee tee anyị bụ ndị igbo n'iru ya bụ ife jọgburu onwe ya ka anyị kpachapụkwa anya maka na anyị nwere ụmụaka na-ene anyị anya ka anyị kwudosie ike na okwukwe anyị n'ime jizọs kraịst ndị otu m fọrọ afọ so m ekpere ya bụ chineke ka anyị kwudosikwa ike na okwukwe anyị ka anyị marụkwa na ife ọbụla anyị na-eme na ụmụ anyị na-ene anyị anya ụmụ igbo ibe m ka anyị yalụzikwa inwe onye dịka chukwuma dike Austin from mba itoolu ụmụ igbo ibe m ya bụ ife bụ ule mpụtụ ka o tere anyị n'iru maka na ife ajọ akụkọ dị otu a gosi na o nwere ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgụrụ ọkwa n'ụwa mmebi ka anyị nọzi ife a maka na unu nee anya n'ụwa niile unu afụ na ndị mgbanwe na ndị dị iche iche na-emezi n'etiti ya bụ ekpere a na-akpọ muslim maka na fọkwatalụ n'ife aya dị iche iche fọkwatalụ n'aya gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo dị iche iche ka anyị kpachapụ anya maka na ife nke na-eme n'ụwa a ọ gbagojuru anya rinne anyị amarọzi nke anyị ga-ekwe fa pụta fa sị anyị ee na ọ bụrọkwanụ fanwa na ọ ndị ajọ mmadụ dị n'etiti fa anyị amarọ nke anyị ga-ekwe mana ọ sọsọ chineke nna nọ n'enu bụ onye ma nke anyị ga-ekwe ka anyị nọgidesie ike na nke anyị nwa a na-akpọ kristianiti ndị otu ụka so m wee nọrọ na ya ka anyị yalụkwa ịgbanwezi biko ụmụnne m ka anyị yalụkwa ịgbanwezi ka anyị yalụkwa ịgbanwezi ife na-esi ike ọ da-adịgide o tee aka ọ dị njọ ọ ga-adịkwanụ mma ife siela anyị ike ka anyị were ekpere nọgide onwe anyị ka anyị yọọ chineke nna were ezigbo okwukwe siri ike wee so nya bụ ekpere maka na mgbe i si otu a mee ife ahụ ị na-ayọ chukwu nna ga-aza ị nya ka ụdị ife a yalụzikwa na-eme anyị ọzọ ụmụ igbo ibe m ndị nne na nna na-adụkwa ụmụ unu ọdụ ndị nne na nna na-adụ ụmụ unu ọdụ tụmadụ ụmụ nwoke dụbanụ fa ọdụ ka fa kwudosie ike n'ime chineke nna site n'ime jizọs dụbanụ fa ọdụ maka na ife na-emezi n'ụwa nwee ka ọ dị ọ kwụrọ ọtọ ọ dị ngọlịgọ ụmụ igbo ibe m ka anyị kpachapụ anya maka na ekwenaka na-efezikwo nku aka ekwenaka na-efezikwo nku aka enego m fụ anya n'imo steeti wee fụkwuo ife rochas na-eme wee fụkwa ndị ọ na-enye ego ma fa gbanwee sị na fa ga-abụ muslim kedụzi ife a ga-ejizi maka ego ma ọ bụ ụzọ dị iche iche wee na-eme ka mmadụ bịa wee kwekọrịta na ekpere ọ dịrọ mma onye ọbụla chọrọ ịgbanwe rapụnụ onye a ka o were aka ya gbanwee unu ejizina awụwọ ma ọ bụ weakness mmadụ nwere wee chọọ ka unu wee lata onye ahụ ọ jọgbukwala onwe ya maka na ụbọchị chukwu ga-ekpe onye ahụ ikpe ee ụbọchị chukwu ga-ekpe onye ahụ ikpe ọ ga-akakwala onye ahụ mma na ọ nwụrụ anwụ ụmụ igbo ibe m ya bụ ife nke a wee wute m ọkwa ya ka m sị ka m kọtala unu wee nọ n'ime wee na-elotekwala unu ka anyị nọgidesie ike n'ime chineke nna site n'ime jizọs n'ime mmụọ na eziokwu maka na onye ọbụla nọ n'ekpere na-enye ndụ anyị nelụ okwu i kwulu iji okwu ga-eme ka ndị na-anọrọ n'ime nya bụ ekpere ya chọọ ka fa bata na ọ bụrọ awụwọ ị wọlụ na ego i chelụ fa n'iru omume ngị nwa na-ekpelụ nya bụ chukwu n'ime jizọs ga-eme ka ndị ọzọ chọọ ka fa batakwute etu o si wee dị mma ọ gwụsịkwanụ okwu dị m n'ọnụ ụmụ igbo ana m ekenekwa unu ọzọ nọdụnụ ọfụma ka chukwu gọzie unu